because tupu m aba alụọ gị ọ nna gị kpọrọ m werela aka gị ee nye m so ka m kwuru nna gị okwu ee mpa ọkwa good evening sir yes sir biko adịghị ama ama ihe m chọrọ ime ka ị mara wụ anọ m n'akụkụ transformer ebe m chọrọ igbu onwe m mụ na gị kwuchaa ugbu a onwe m ka m ga-egbu unless e nwere ihe metụrụ m n'obi egwu echenji biko ana m abịa ịkpọ nwa ahụ agwara m ya ihe m kwesị ya na ya bịakwute unu emecha m na ụmụnna m ga-abịa wụ na m alụ uju ole mpa mpa ọkwa gee ntị gee ntị ịma na anọghị m na obodo anyị esi m esi lọta nwa gị a kwanụ kemgbe m matara ya mgbe m baba hụwa ya na na na na na IMSU gate ka ka m hụrụ ya somebody a- a- a- asị m na na nwa na ọ dị mma ọlụ ebe m chọrọ onye m ga-alụ m akpọrọ ya ị na omena ya anyị kwue E- emetụghị m ya aka ịghọta emetụghị m ya aka amakwanụ m me- me hụkwara afọ ya ahụ ịma m asị na elekwana ihe o rigo ya asakwa m zi gị ya pizza takwa m zi gị ya burger ọ taga ịghọta m akpọ- m agbakwa nkịtị ee m alụcha nwa a mụ na ya ebiri n'ụlọ ya wụ na ọ dị ime m ekele eluigwe ịghọtara ọzi ka a mụrụ nwa a na-ekwu sị gịnị mba ya awụdị ihe dna test enwedịghị dna test na nke m na-ekwu gee ntị ka m kọwara gị nwa a i lee isi ya i lee isi nwa a ọ mụrụ isi ya na isi m ọ wụ ofu ihe lenụ ntị ya even ọnụ nwatakịrị a sef ihe awụghị otu mgbe mma m bịara ọmụgwọ mma m bịara ọmụgwọ n'ụlọ anyị ka ọ bịa leta nwa ya bịaruo nwa nọkwa nga ahụ ya ekelekwa m sị m nna elekwanụ nwa m asị ya na ya lenụ nwa nga ya sị ọ wụ ihe a m sị ya, ọ ọ maka gịnị ya sị ihe a awụkwa otu ndị ezinụlọ anyị na-adị ee mma na awat njọ njọ njọ nwaanyị a sị ya na olekwana ihe a nwa otu nwa na-esi akpa agwa ee nwa ahụ ya aga birthday birthday ụmụazị ibe two years old ibe ya na-aṅụ fanta na-aṅụ juice ya nwa na-achọ ịṅụ alcohol elee nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ ga na-achọ ịṅụ ihe na-aba n'anya agwa nwatakịrị a na-akpa awụhụ agwa ndị ezinụlọ anyị na-akpa mpa ọkwa so ihe a awụghị dna test ihe niile a hụga n'anya gosipụtara na awụhụ m nwe nwa and ọkwa otu m ga-esi lụọ nwa gị nwaanyị ya kpọrọ nwa onye ọzọ kpee ga m n'ugwu ugbu a biko onye ma- maka na azụgidela m nwa a. nna anyị kwụsị mba e- enwe- ihe- e- a- ihe m ji na-ekwu okwu taa maka na ọ onwe m ka m chọrọ igbu but echekichala m ya na m gbuo onwe m na ịghọtara ụnụ adịrị na ntụ chịa m ọchị ịghọtara so m ga-eme ka m gara ụnụ ije m gara ụnụ ije ihe ịghọta m eji akwụ ụnụ ụgwọ na enwe onye ma afọ ga-amụ eze ee but anya ahụla n'afọ mụrụ onye ga-egbu eze ọ nwa a mụrụ ọ wụ m nwe nwa ihe ọ ga-eme n'ụwa a enwe onye ga-akọwali m because ka o mere m ọrịa ntị akwụnụ kpọrọ ya e, e, amadị ihe nne ya gụrụ ya ee e, ọ sọ ọ kpọga ya nwa dịka nna ka ọ sọ amamihe ọ kpọga ya ma ọ gụkwara ya aha ọ gụrụ ya omekanna ọ gụrụ ọ kpọrọ omekanna m ajụ ya sị lekwana nke ọ kpọgakwanụ nwatakịrị onyekwa na-akpọkwanụ mmadụ omekanna n'ụwa ugbu a agbụ akpọnụ nwa nwa aha bekee amakwanụ m ihe o miniri ya ahụ na nwatakịrị a ga-akpa agwa ka nna ya nna ya ama m ma nna ya ọ wụ onye oshi ma ọ wụ onye ama m onye nna ya wụ but nwatakịrị otu ọ na-esi akpa agwa already ọ tụ m egwu nwaanyị ahụ na nga ala dis eh, ya adịghị ka oke nyụrụ ihe niile ọ na-eme na ndụ ya ọ nakwa akpa agwa ka nwatakịrị o ama m ihe ama m ebe nwa shi mpa ọkwa gee ntị biko mba kpọrọnụ kpọrọnụ kpọrọnụ ma ma nwa gị ma omeka nna ya kpọgara nna ya nna ya nna ya zụọ ya but ahụ maka mụa mụa ga-aga not for better for worse nna biko ahụla m nke karịrị worse biko alụjuole m biko hapụga m ka m gaa gwa ụmụnna m unu ga-ahụ anyị

ego yes ee nne biko ka m kwuori nna gị nụ ọ dị ọsịsọ ọ dị ka e nwere message o ziala m na but agụga m agụọla m the thing ghọtara ee even anọ m ebe m zụga the whole things ee biko ka m kwuori ya nụ enwe- ana m ozi but akpọga m nọmba ya amanụ m ma phone ya amanụ m ihe mega ya oke batrị oke ọ batrị ee a- a- a- a- oke ọ wụ batrị mega ya oke rọba ahụ ejiri kee ya oke ụmụaka dọbiri ya oke the phone akasịa o oke oke Em, biko ka m kwuori ya nụ Mm. ya eh, yes good evening sir yes mpa ego ee yes sir anọ m nọ anọ m ebe m zụga the whole things ma m ee eh, azụga m ihe niile nọ na list eh, unu nyere m aga-eji m ji abịa alụ n'ego na ma but ahụrụ m e ziela m ozi ee eh, unu echenjele n'ihe nọ na list ahụ dị na economy echenjele but mpa Ego aghọtakwana m ka i tiri eh, ipad na na list onye chọga ịlụ nwaanyị o sokwa na omenala dị oh okay modern oh modern time ee eh. but mpa Ego eh, amụkwanụ Ego na this modern time ọkwa na akwọtela mụrụ n'ego na chekenu eji nwa ee eh. ịmakwa na ego ego awụkwanụ nwatakịrị onye chụwakwara ihe dị ka 40 ọ bụ just nnọọ maka na somebody asị nnọọ na ego ego ego ma chineke but from ihe ha kọwaga adị ka mgbe ego amabukwe chineke ụwa manụ m nke na ga-ahụ ipad ọ wụhụ na ego nwe onye ọ hụrụ ee mba mba biko gwa ụmụnna gị na ma ipad ma iphone 7 nọ na mụ agaha azụtali ee ahụrụ m ego n'anya but ahụghị m ya karịa onwe m dee biko ịma ịhụnanya ọkwa na a- hụ hụ mmadụ ka i si hụ onwe gị mụ anụkwa nne ọgwụ okwu ahụkwala eyuzukwala m ipad ma ọ fọkwa na iyuzu iphone 7 mpa onye kwa m gwara na gị- gwakwaranụ gị maka iphone 7 na imefuru ego ozu ego ee but but chere ịmakwa onye gị na na-ekwu ọkwanụ mụ awụ onye chọgị ịbịa alụ ego de iji ekekwana ego ego atọkwala gị n'aka ị na-ewe iwe ekwekwala ka ipad 7 ka ipad gịnị hịa nwatakịrị ahụ yes sir mba mba mba ama mba ab- abịa m ama m that na e- ịwụ onye ama ama n'obodo ị ghọtara aga m abịa ịlụ nwa gị ka m gwọọ gị n'ala ọkwanụ ihe a na-eme mejie emejie mụ achọkwa n'ime ime ee mụ awụkwanụ nwa deacon anyị niile wụcha ihe a ọkwanụ ihe a ga-emekwanụ mara eji eme ya ya aga ọfụma but otu ya ọkwa traditional marriage ka achọgị ime gị buru list niile list unu nyere mụ de enwe otu m ga-esi zụta moto unu chetakwa na kemgbe unu dụrụ unu dere 500 tubers of yam A- anyị achọgidela yam izab ọ ra ahụ mmadụ inweta 500 tubers of yam n'o- n'ofu ahịa but ama m ama m ọnụ unu ji eri ji a ma unu na-erikatakwala ji a ji a nwere ike imebi ee mejikwe ya o ee unu ede ihe niile ma akwa ma ihe niile ma nke m ga-azụrụ gị ee biko unu ọ- ọ- ọ ọgwụ ego ka unu chọgị iji m eme maka m chọgịrị ịlụ ego mba ọgọ ihe m jikwa na-akwara gị ugwu ya maka na ọ nwa gị ka m chọga ịlụ ma ọ ya ruo onye ọzọ jụọ ndị mmadụ ama m agaala already yes sir na m jisi ike mba mpa Ego ihe a awụdị ihe ijisi ike biko unu anarala m nrụcha diz gị alụkwana elekwana ihe m ga-enyekwa elekwa ihe ọ ga-eri na ya adị elekwana ihe ndị ọzọ a ga-eji azụkọ na ụmụ ee unu narakwana ihe niile ugbu a na ee m ga- ọ m- ọ m ga n'oshi maka m chọga ịlụ nwa ọkwa ihe unu nọ na-emekwa kem anụrụ m na kemgbe people abịakwala bịa ịlụ nwa o- o- unu na-etige caterpillar unu na-etige e, e, ti- ti- ti- tige aeroplane unu na-etige ihe na- ihe- ihe ihe na-abaghị uru Eh, na-eme na- na-eme ego na-aka n'ụlọ dị a Eh? by December na ya eme 40 ka- ka 42 years unu mega nwa arị ma mpa Ego ngwa ihe menụ enyela ndụ gị nsogbu ee ọkwa ị sị ị chọrọ ipad na na iphone ee unu chere ka m ka kem zụrụ azụ ka m naragonu ha ego m tige na akpa ama m akpọghachi unu later ee ama m arụla i- i- i- ipad 7 ka m ka m jụọ ajụjụ nna i kwu ị sị ọ ipad 7 ka ị sị ọ iphone 7 ị dịkwa sure ihe onye gwara gị aha phone ọ gwakwara gị ọfụma Ju-